Takulandirani pano pa Malawi News 24/7 pano tikupatsirani zomwe atolankhani anafunsa ku msonkhano uja anapangisa zipani zotsutsa boma ndi osaiwala kupanga subscribe, like komanso share kuti nkhani zambiri zisamakuphonyeni.
Ndiyenonso poya- poyankha ndi pempha mwina anthu amene sanayankhulepo kuti akuyankheni ndizawafunsa ngati ali okhonzeka kuyankha funso limenero ndiyeno tiyamba bwanawo mayiwo ndi bwana awa mutazitchula dzina lanu ndi nyumba imene mumagwira ntchito
zikomo kwambiri dzina langa ndi john paul kayuni ndachokera ku Zodiak ndimafuna mwa- mwakamba mfundo zambiri uh, mwina mafunso atatu sakwana ndiye mutatilola kuti mwina tifunse mafunso angapo atatuwo pepani mutikhululukira Uh, funso loyamba akuluakulu nonse muli kutsogoloku olemekezeka a Msaka a Kaliati uh, a Mkhitho a Mathanga kumapetoko ndimafuna ndikufunseni mukuti a cheya a MEC atule pansi udindo chifukwa chakuti uh, ndi m'bale wa munthu amene ali wandale kodi inuyo mukuyembekezera kuti kutsogoloko ana anu asazakhale pa udindo wa mtsogoleri wa mec chifukwa chakuti inuyo ndinu andale lero mwina mutatiyankha pamenepo um, funso lachiwiri mwanena kuti a Mpesi a ku MEC atule pansi udindo chifukwa chakuti ali connected ndi mcp atani achita chani a Mpesi chimene chikuonetsa kuti ali connected ku mcp mutatifotokozera titadziwa. Um, komanso ndimafuna mwina pa nkhani ya kampani imene ikukambidwa ya smart dzina likundivuta kutchula ndimafuna mwina kufikira lero ma procurement amene akuchitika ku MEC ndi zina zotero iwo amanena kuti akungotsatira malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo enanso kutsogoloku ndinu aphungu a nyumba ya malamulo munakhazikitsa nawo malamulo amenewa. Kodi kusinthaku ingasinthe ndi mec kapena nyumba ya malamulo kuti zinthu zisinthe pa kayendetsedwe ka chisankho? Funso lomaliza um, That's a lot of questions, sir. nanga si mwayankhulanso zambiri ndiye mwina tingolekeza pomwepo zikomo kwambiri
Ah, zikomo kwambiri Dzina langa ndi Ishmael Malidadi ndipo ndikuyimira ITM Online TV. Mwafotokoza bwinobwino kunena kuti mu zina mwa zimene mukufuna, mukufuna kuti pakhale ah, independent ICT auditors, kampani ya Smartmatic isagwire ntchito, ah, MEC chair komanso a CEO ndi procurement manager atule pansi maudindo ndipo ngati izizi sizitheka pakhala ma peaceful protest amene apange shut down dziko mumbiri ya dziko lino timakhulupirira timaona kuti mtsogoleri amakhala ndi mphamvu zambiri zonena chimene iye wafuna mwachitsanzo uh, mu nthawi ya malemu bingu wa mutharika ananenapo kuti uh, olemekezeka a mukhitho sapepesa kapena sachoka pa udindo chifukwa zimenezi zimene mwina iwo atafuna Tingotengera chitsanzo kuti zonsezi mwapempha zakanika, uh, peaceful demonstration ija yakanika. Inu ngati anthu amene mukuwafunira zabwino Amalawi, Amalawi amene akukuonerani, Amalawi amene akumverani pano, zonsezi zakanika, kodi Amalawi akavote kapena asakavote? Funso lina, mwayamikira ntchito imene anagwira Justice Chifundo Kachale kuti anayendetsa zisankho bwino. Kodi ngati a opposition mungakondenso kuti patakhala njira Justice Kachale abwererenso ayendetse zisankho zimenezi? Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri. Ine ndi Dorica Mtenje kuchoka ku Maravi Post Online. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndi lokhuza ah, tinene kuti apapa mwayamba mgwirizano ngati zipani zimene mwabwera pano Chachiwiri, mwauza a MEC kuti pasanafike pa 21 apereke mayankho. Akalephera, muli ndi masiku amene muwapatse ogwirika bwinobwino kunena kuti ngati ultimatum kuti akuyankheni.
Zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo. Ndiwapemphe amene angachite volontiya kuti ayankhe mafunso a bwana oyambirira aja. Volontiya alipo? the issue of uh, the make chair conflict of interest my involvement a bambo mpesi ku ndale asanabwere ku meki ndi nkhani ya procurement ya malamulo ndimakumvetserani bwana ngakhale sindimalemba zikomo ali ndi ali ready kuf- kuyankha mafunso amene onda
okay zikomo kwambiri chair ndimati ndiyesereko kuyankha mafunso omwe anafunsa bambo paul kayuni okhudzana kulembana ntchito pa chibale ntchitozi ana athu ifeyo amene tikugwira ntchito za ndale atha kugwira ntchito ndithu koma ntchito zake umaziyang'ana kaye pali ntchito zina zoti zimaneneratu kuti amene mukumulembayo akhale impartial so ngati ku MEC amachita kuneneratu kuti munthu amene akukatenga mpando umene uja asakhale ndi makalazi ngati mmene takhaliramu kuno kutsogolo kuti kumadziwiratu kuti uyu ngwa aford uyu wa dpp uyu ndi wa utm so kuyankha kwathu ndi kumeneko zintchitozi tiyeni tizionesesa komanso tikafika pena pake pokula kwambiri chisanzo tili nacho a, a, a president athu a professor arthur peter mutharika ali ndi ana awo ngakhale mbuyomu takhala ndi atsogoleri akuluakulu sitinamvepo kuti mwana wa uje amuika pa mpando waukulu ayi zimene amaopa zinthu ngati zimenezi conflict of interest nkhani yachiwiri ndi ya bambo mpesi uh, nkhani imeneyi siniyankhula kwambiri chifukwa nkhani imeneyi ili mkhoti ifeyo a dpp tinachiona kuti chinali chinthu chosayenera bambo mpesi kutenga mpando umenewu ngati chief executive ndipo tinakadandaula ku khoti Tikukhulupirira kuti a khoti nthawi yawo ikawakwanira atipasa yankho lomwe tinawapempha so sitinena zambiri umboni wambiri tinaperekera ku khotiko I think chair ndilekere pamenepo zikomo. Panali funso lokhuzana ndi kuti akusatira malamulo a procurement. Ndingowonjezera kuti potsatira malamulo a procurement aja pamafunika kuti muzisankha malingana ndi cholinga chanu. Ndiyeno ngati mufuna kumanga msewu wopita ku wopita ku Mzuzu kuchokera ku Lilongwe simungatenge kampani yomwe sinamangepo msewu uliwonse. So pamafunika kuti pochita procure Achite procure company yomwe ili ndi integrity pakuyendesa zisankho osati company yomwe ili disreputable poyendesa zisankho. I think yankho lake ndi limenelo. Achiwiri aja munafunsa mafunso oti ndiye mutani? Munati eh? Ngati savomera mutani? Takuyankhani kale ndipo musayese kuti awa ndi masanje. Takuyankhani, dziko lidziwanso kuti sitikusewera. munali ndi funso lachiwiri eti tandikumbutseni yankho ndi lakuti tikufuna chair wa mec amene ali neutral basi no name to it Just chair wa mec amene ali neutral. Zikomo kwambiri. munafunsanso kuti kodi mmene mwasonkhanamu ndi alliance M- ma reporters inu mmene mwasankhira muli apapa nonse nda zodiak basi ifeyo tikakha zolinga za national registration bureau ndi achipani china chilichonse ndikhulupiriranso titakumana ku crossroads kumene inu munaliko Chair wa CMD anadandaulanso chimodzimodzi. Publicity Secretary wa mcp anadandaulanso chimodzimodzi kuti mbali ina ya ku Dowa anthu sanachite chani, sanalembetse anthu okwanira. Ndiye kuti awo amene ajaso ndi a opposition mmene takumana pano tikukumana ndi zolinga kuti zimene tikufuna ife za National Registration Bureau aliyense nzokhuza chipani chilichonse zimene takhuzana takumana ife pano aliyense zokhuza chisankho ndi okhuzikanso wina aliyense ndiye sinakumane ngati za alliance iyayi aa pano sinakumane ngati za alliance koma takumana kunena kuti za chisankho zikukhuza wina aliyense za national registration bureau zikukhuzaso nda wina aliyense ndimafuna tinene pamenepo atsogoleri ndinu mati anthu akapanga alliance kukufunsani mmakana ngati inu panalibepo musakavomera alliance imene akapangidwa kuja bwanji mwabwera mwatifunsa kuti kodi alliance ilipo inatha kapena koma inu munali kuti munali konko mmene timakuyitanani sinakuyitanani kuti kupanga alliance takuyitanani tikukamba nkhani za national registration bureau komanso za chisankho chimene chichitike 2025 nde tikamabwera ku- tikamakuyitanani ku misonkhano tisamayang'anizane mkamwa kuti titulusa mawu a mtundu wanji muzilemba zokhazokha zimene ife takutanini takuuza ndipo we respect you osati mene kuti aya kumeneku eh, ndekuti akupangako za alliance iyayi Za alliance pano palibe koma tikukambirana zogwirizana kuti aliyense m'Malawi muno atani alembetse komanso tikupanga zogwirizana kuti chisankho chikhale chachani chamtendere ndimene tikukambirana pano ndimangofuna kuti mwamva bwinobwino Ah, kodi ngati sadzachitike muzapanga chani Ife mumaziwa kuti tikumana tikambe za National Registration Bureau pano ngati nde tizakuuzaniso. Zikomo kwambiri. Ah, zikomo ena wina anafunsanso uko kuti Kodi zonse mwakonza apa ndi ma demand amene mwaperekawa zikalephereka ndiye munazapitirira funso lanulo koma tati tinene mmene takhalira kunomu zolephera izo pa vocabulary mchotsepo chifukwa team ili zolephera palibe nchifukwa chake tati zonse tachita demand pano they are non negotiable ndi chizungu chimenecho ndiye kuti palibenso zokambirana nchifukwa chake sitikuti tikuperekaso mwayi kuti kaganizeni a MEC kaganizeni bwino a NRB ayi ife poyimira Amalawi tikuti izi zitheke 21 oktoba isanatani full stop zolephera muchotsepo
mwachidule ndikuthokozeni inu atolankhani nonse chifukwa chobwera kuzamvera msonkhano uno ndikuthokozeni amayi ndi abambo amene mwabwera kuzamvera msonkhano uno Ndikuthokozeni inu akuluakulu a chipani, zipani zosiyanasiyana zimene zabwera pano chifukwa chokhala pa msonkhano umenewu ndi kuchita participate. Koma makamaka ndikuthokozeni inu Amalawi anzanga chifukwa chokhala tcheru kumvera msonkhano umenewu chifukwa zimene timakambirana apa mwatituma ndinu ndipo ndi zokhuza inuyo. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Chauta akudalitseni. Zikomo kwambiri.